Wawa zfumu. Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene wamangidwa pa mlandu okupha mwana wa landlord ake. Mnyamata ameneyi dzina lake ndi Fela Enoji. Amachokera ku Nigeria ku Delta State. Mnyamata ameneyu ndi okwatira, ali ndi mkazi ndi mwana ndipo adali m'banja labwino. China chilichonse chinali bwino, adali mnyamata amene amadziwa kuthamangitsa ma file. Zimamuthekera ndithu. Nde akuti ku malo kumene amakhala. Landlord wake adalinso ndi mwana amene amatchedwa Ogibuka. Ogibuka ndi mtsikana amene ali pa sukulu ku yunivesite. Ndiye kudapezeka kuti anthuwa adayamba kulumikizana mwanseri. Mkazi wake wa Fela Enoji asakudziwa. Mpakana chibwenzi chinayambika. Ndiye mwanayu amakhala kusukulu. Fela Enoji amachoka kwawo kumanamiza mkazi wake kuti ndikupita kubizinezi kukakumana ndi Ogibuka. ndi zimene ankapanga nde wakhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali ndakuti pa 7 august 2026 Fela Enoji adamuuza Ogibuka uziwa chani tikumane ndipo mkazi uja adavomereza adamuuza kuti after class tikumana anali ndi malo awo amene amapita nthawi zonse ku guest house zotsatira zake Fela Enoji anabuka room mkazi uja adapita ndakuti mu nthawi imene amapita mkazi ku guest house kuja akutinso padali mnyamata amene anamuona mnyamatayo adapangako chibwenzi ndi mtsikanayo nde kudapezeka kuti atalowa mu guest house muja mnyamata ujanso adamulondola mnyamata uja adabukanso room yosogozana ndi room ya mtsikanayo zosatira zake sindikuziwa kuti zinatha bwanji mnyamata uja anapanga zakezo ananyamuka nkumapita ndakuti usiku wa pa 7 July Fela Enoji adanyamuka adamuuza mkazi wake ndikupita ku business ndikabwerako mawa kudali cha m'ma 5 adapita ku room kuja atafika ku room kuja adampeza mtsikana uja wamwalira zotsatira zake iye uja anabwerera koma mu nthawi imene amabwerera iye uja adali wamantha ankaoneka kuti china chake chalakwika nde mwa nthawi zonse ku guest house kuja akamachokako Amawapatsa moni anthu a pa reception, anthu ambiri akumudziwa, amayankhulana nawo. Koma tsiku limeneli akuti iyeyu adangotuluka kumapita. Zotsatira zake anthu aja anali odabwa, kenako adamuimitsa. Koma iye uja amakanika kuyankhula chifukwa chakuti zimene anaona zinali zinthu zoti samayembekezera. Zotsatira zake anthu aja anamuimitsa, usapite kaye. Atapita kukaona ku room, adampeza Ogibuka wagona wamwalira. Zotsatira zake adaitana apolisi. Apolisi anabwera. kenakono adayamba kufufuza zimakhala bwanji koma mmene amaonekera Fela Enoch ndizakuti iyeyo zimenezi sanapange komabe panalibe umboni osimikiza kuti iyeyo sanapange zosatsira zake adamumanga pa mulandu okupha mtsikanayo kenakono adayamba kufufuza anapita ku guest house kuja kukatenga ma footage a kamera adapeza kuti mnyamata wina Adapitanso ku room kuja. Panopa apolisiwo akusakasaka mnyamatayo. Koma Fela Enoch ali mchitokosi chifukwa chakuti omuganizira oyamba ndi iyeyo. Mkazi wake atamva zimenezi wati banja latha. Komanso a landlord anena kuti Fela Enoch ndi amene waphetsa mwana wawo. Nde akatuluka athana naye. Ndi zimene akamba. Panopa Fela Enoch ali mchitokosi. pa mlandu umenewu. Ndiponso apolisi akusakasaka munthu amene wapanga zimenezi. Koma Fela Enoch sangam'tulutse chifukwa chakuti sanamvenso mbali ya munthu winayo. Mwina n'kutheka anatuma ndi iyeyu ndiye akuyenera amve mbali zonse. Panopa akudikira. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti isakudutseni komanso anthu amene mumapanga michitidwe yoipa mudziwe kuti Tsiku limodzi zobisika zimaululika chisazo nchimenechi iyeyu amapanga kumabisira mkazi wake koma lero mkazi wake waziwa china chilichonse akuluakulu padziko lapansi palibe chachisisi.